Moni ndine Jack nde nkhaniyi ndangoimva kumene kuchoka kwa Kondwani Ngwira akuti zagwaso kutiko ku South Africa ku Eastern Cape nde tatengani chakumwa chokumwa msanga tiyeni ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Anel de Bruun wa ku Eastern Cape ku South Africa, mkazi wa bambo wa chuma kwa basi, anthu olemera onena kuti ali ndi famu. Mwamuna wake dzina lake Johan de Bruun, naye wa zaka 56 nde amasiyana zaka 10. Apa banja labwinobwino, anthu olemera kwa basi, alinso ndi ana, amayendesa famu yawoyo nde apezeka kuti kwagwa nkhani. Nkhani yake anapezeka kuti munthu anapita ku polisi kukanena kuti munthu afuna kupha mamuna wake, iwo nkumati ah, afuna kupha mamuna wake ndani, nkumutchula iyeyo kuti ndi Anel afuna kupha mamuna wake afuna kuti atenge ndalama za insurance. Apolisi ali ah, zabodza sizingatheke ali ndili ndi umboni wonse chifukwa anandituma ineyo kuti ndi ine ndikantani ndikamuphe mamunayo Nde ati Anel anakhala akusakasaka munthu oti amuthandize kupha mamuna wake. Anapeza ndani? Anapeza munthuyo sakumutchula nangaso si for his own protection pakali pano mwina azadziwika kutsogoloku. Munthu oti iyeyo amamuona ngati chigawenga eti nde tizingomuti chigawenga. Anachiuza chigawenga chija tsiku ubwere ku famu tsiku lakuti lakuti. Ukabwera uzamuombere. Uzaonesese kuti ukamuombera afe. Akafa uombereso agalu athu. chifukwa ndi mmene zimachitikira anthu akamapha anthu mmafamu aku south africa akuti amaphanso ndi agalu omwe nde ati anamuza kuti kuti zionekedi kunena kuti munthu waphedwa chifukwa choti ndi ma farm murders uphenso agalu ukamaliza kupha agaluwo upite ukabowolebowole mateyala amagalimoto chifukwa ndi mmene anthu amapangira akamapha anthu pa famu koma uzaona kuti ngati atafuule atatani chifukwa kuti famu yathu ili patali ndi mafamu ena patenga nthawi kuti anthu ena atani afike pamudzipo ukhala kuti iweyo watani wathawa mpakana anatenga ndalama kumulipira munthu uja deposit kuti ndalama zinazo ndikulipira ndikalandira ndalama za insurance chifukwa choti ndalama za insurance zomwe nditalandire mamunayo akafa ndi 50 million rands ati munthu uja ndi zonsezo anatani anazilandira koma monse amayankhula naye zimenezozo munthu uja anali ndi rekoda anampanga rekodi zonse anayankhulazo nkutani nkumapita mpamene ananyamuka kupita kukatani kukatula zonsezo ku polisi kunena kuti umboni uwu munthu afuna kupha ndani mamuna wake nde pa 9 january 2025 anel anamangidwa a johan mpamene amamva kunena kuti akazanu awatu apanga ploti kuti mufe moti insurance anapanga munasayinira ija ndi ndalama zomwe akufuna kuti atani kulandira 50 million rands nde Anam'manga, anam'tulutsa pa belo ati analipira 2,000 ali pa belo. Anatuluka akudikirira mulandu amakaonekera ku khoti koma awusuntha mulanduwo kuti ukhala mu April. Ndiwosaloledwa kupitanso ku famuko, kunyumba kwa mamunayo, ndiwosaloledwa kumuyandikiranso mamunayo, ali ndi ana atatu nde kuti akumane ndi ana akewo akumakhala ndi supervised visits kunena kuti pakuyenera kukhala anthu ena ake owunikira oyang'anira pompo kuti adziyankhula ndi ana ake pali gulu loyang'anira kuti nanga si wasanduka munthu wachifwamba wasanduka munthu wachabechabe nde poti dziwembu za achitana okhaokha azungu tinena kuti satha kuuthawa mulandu nde timva kuti zathera bwanji sindikudziwa kuti anthu onse pamodzi ndi olemera akukhala moyo bwinobwino chofunira kumphera nzako kuti umulande chuma ndi chani kuti izozo zimandivuta kumvetsetsa kuti osangopanga divorce mugawana hafu bwanji chochotsera moyo wa nzako chingakhale chani koma ubwino wake sanakwanitse and chigawengacho chapezeka kuti ndi munthu wabwino kwambiri chifukwa wapulumutsa moyo wa abambowo akanangokana kumkanira mzimayiyo kuti iye sindikufuna kupanga zimenezo akanakapeza munthu wina kuti akanathadi kupanga chipongwecho nde apopo Hero wa nkhani yonseyi ndi chigawengacho. Nkhani yake nde ikuchitika ku South Africa ya Anel de Bruin. Zikomo kwambiri.